Léirigh Pat Havern a chumas scór dhá chúilín a scóráil an tseachtain seo caite agus ní raibh éinne níos rathúla ná é i mbabhta a haon. Ach ar deireadh níorbh leor é agus fuair Ros Comáin an ceann is fearr ar an Dún. An mbeadh aon athrú ar a gcuid teaicticí nuair a thug Corcaigh cuairt orthu i bPáirc Esler? Nó tar éis dóibh an Mhí a chloí, an gcuirfeadh foireann Chorcaí lena ruathar sa tsraith Allianz? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Beidh Ronan Burns ag tosaí sa gcúl don Dún in áit John O'Hare agus tá athrú déanta sa líne lántosach freisin le Ryan Magill istigh in áit Conor McCrickard. Chaill siad in aghaidh Ros Comáin an tseachtain seo caite agus tá brú orthu dá réir anseo sa mbaile. Bhí bua breá ag Corcaigh ar an Mhí an Domhnach seo caite agus cé go bhfuil dornán imreoirí théis imeacht, fós tá peileadóirí cumasacha acu, leithéidí Rory Maguire, Mattie Taylor agus Seán Powter. Corcaigh sna geansaithe bána anseo. Bíonn siad as baile agus geansaithe dubha ar fad ag an Dún agus fanacht ag dul amach le go dtabhairt faoin dtrí seod é Rory Maguire. Tá sé taobh amuigh den stua, buailte ag Rory Maguire agus buailte thar an trasnán, dhá phointe ar ndóigh dhá chúilín. Corcaigh fós ag teacht anois agus 4-5 iarracht an ceann sin buailte agus tá sé sin curtha ar fóraoil, sin an cúigiú ceann i ndiaidh a chéile curtha amú acu. Aiféala orthu fós. D'fhéadfadh a bheith. Tá an chiceáil sin, níl sí buailte rómhaith agus seans anseo b'fhéidir ag Corcaigh ceann buailte isteach go dtí an lántosach. Seod é Chris Óg Jones, Chris Óg Jones isteach sa gcúl, an chic amach ag cruthú deacrachtaí don Dún agus cúl faighte ag na cuairteoirí. Tá siad ar thaobh na láimhe clé an t-am seo. Ag iarraidh briseadh síos agus a feall as a gcuid ar ndóigh. Sin an rud is féidir leanacht ar aghaidh agus tá luas freisin. Tabhair luas isteach sa ngluaiseacht seo ag Contae an Dúin. An seans? Beidh Ceilum Doherty sásta leis an gcúilín. Leathsheans b'fhéidir ar an chúl ach gluaiseacht an-mhaith. Corcaigh ag teacht arís agus an cúl báire ag teacht chun na breise agus tá siad ag ciceáil thart anseo. B'fhéidir ag féachaint cé duine is fearr le dhá phointe a aimsiú. Seod é Brian O'Driscoll, tá sé buailte ard ag Brian O'Driscoll, tá sé buailte go hálainn ag Brian O'Driscoll. An ceathrú dhá phointe atá faighte ag Corcaigh anseo. Arís, tá siad sásta dul trasna agus fanfaidh siad go dtí go mbeidh an deis. Ní cinnte agus a bheadh daoine ag rá, b'fhéidir, nach bhfuil sé sin ag cur mórán feabhais ar an bpeil Ghaelach. Sea, tá sé fós acu Mattie Taylor a bhí ansin. Anois, teacht an tabhairt faoi. Seán Mac Dónaill, Tá sé chun tabhairt faoi agus ní hamháin sin, tá sé chun é a aimsiú. Cúig cinn anois. Cic saor do Chontae an Dúin, agus ar ndóigh. Tá sé ag leanúint ar aghaidh. An-ghluaiseacht atá anois ag Danny McGill. McGill á bualadh réidh. Seo den lán tosach. Pat Havern. Pat á bualadh, tá sí ard agus tá sí go deas. An scór. Ríse

Seo do James Guinness, James Guinness lena chiotóg, tá sí buailte ard, tá sí buailte go deas aige, an-scór! Seilbh fós ag an bhfoireann baile anseo. Pat Havern an lán tosach, agus an cúl báire ag teacht aníos chomh maith. Burns ar ais agus é ag pas arís go dtí Pat Havern. Tá Pat Havern i linn a ghéar. Tá sí buailte aige. Tá sí buailte go hálainn aige. Buailte go hálainn ag Pat Havern. An bearna á laghdú de réir a chéile. Seilbh ag Corcaigh arís. Bhuel, thit sí uaidh ansin ach tá sé fós aige. Trasna go dtí an lán tosach. Chris Óg Jones, Chris Óg Jones amach. Imirt deas ag Corcaigh anseo anois idir Mark Cronin is Raine Ní Mhaoil. Mark Cronin lena chiotóg go deas ag Mark. Mór deas. Bhí fós ceithre chúilín chun cinn anseo. An cúlaí ag teacht aníos ansin. Bhí deas amach ag Liam. Seo anois ag Conor McCrickard. Tá fágtha isteach. Pat Havern McCrickard fós, buailte maith aige. An seilbh ag an Dún, b'fhéidir dhá, tá sí sa cheantar, buailte ag Danny McGill, tá sí buailte go hálainn ag Danny McGill, ard scór. An Dún ag teacht ar ais go tréan anseo. Réiteoir buntáiste á ligean. Cúl báire ag teacht aníos. Ag tabhairt faoi é sin leathbhlocáilte ach tá sí imithe thar an trasnán anois. Cúilín amháin díreach, níl an brat oráiste. Cheap Corcaigh go mb'fhéidir go raibh ceann oráiste tuillte ach níl sé tugtha. Gan mórán fáilte ar ais anois ag na cuairteoirí agus deis againn siúd teacht ar bhreithionsaí. An fear lár páirce é Sean Walsh. Tiocfaidh siad ar ais go dtí an lántosach, Cronin agus an ghluaiseacht an-deas anseo anois ag Corcaigh. Tá na Roinnigh seans acu sa scór agus cúl den scoth ag Seán Mac Connaill, b'in an-ghluaiseacht ag Corcaigh. Críoch iontach chomh maith.

Seo an seans anois. Tá sé buailte. No. Níl aon rud déanta. An bua ag an bhfoireann baile.